Maiko ambiri atukuka mosiyanasiyana kudzera ku zipani za ndale, ndipo zipani za ndale za maiko osiyanasiyana ndi zimene zili gwero la chitukuko gwero la maubale osiyanasiyana, gwero la china chilichonse kuchokera ku agriculture, health, education. Ndipo ndi zonyadisa kwambiri umati ukamayenda mayiko amenewa nkumaona mayiko awo mmene atukukira, kutukuka kudzera ku ndale zochakuka bwino, ndale zimene zipani zake zili ndi manifesto yabwino welfare yabwino yogwirizana ndi anthu ake ndipo ukamayang'ana manifesto ya zipani za maiko osiyanasiyana ndi manifesto imene ili ndi welfare yokhuzana ndi anthu kuti anthu amuzikolo azikhala pa moyo wabwino anthu azimva kukoma izi ndi zimene ine ndakhala ndikudziwa kuchokera ndili mwana kuti ndale ndiye gwero la chitukuko chenicheni gwero la maubale osiyanasiyana. Koma pamene ndakulapa ndatha kuona kunena kuti kuno kwathu izi ndi boza la nkhunkhuniza. Andale ambiri amakonza zipani zawo ndi cholinga kuti azikhutise iwowo okha, azilemera. Ndipo ndatha kuona kuti kuno ku Malawi ndale ndiye gwero la kuphana. Ndale ndiye gwero la ufiti. ndale ngati kuli munthu amene ali olimba mtima amene samamumvera nzake chisoni ndiye wandale wa ku malawi no wonder zipani zambiri mbuyomu zimakhala za ku family ndipo anthu ambiri akhala akuzichita accuse kuti bwanji zipanizi zili ngati za ku family Ine lero ndachiziwa chifukwa chake kunena kuti anthu amenewa amakhala kuti akuchita protect legacy, akuchita protect mfundo za ku chipanizo ndi chifukwa chake zimaoneka ngati za ku family. Lero ndaonera zimene zikuchitika ku utm kunena kuti popeza utm si chipani cha ku family, malemu Chilima anachitenga chipani chakuti chikhale chipani cha dziko, aliyense atenge nawo mbali. Aliyense atenge nawo gawo ndi cholinga kuti titukule dziko lathu. Anthu ena a ndale amene ndi odzikonda, amene cholinga chawo si chotukula dziko lino, amene cholinga chawo si chosamalira Amalawi, achitenga chipani chija tsopano kuchitenga for sale. Abale, thamangani tsopano mubwere kuno mudzaone ku Malawi, utm is for sale. ndi zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti only after a month chimuyikireni chilima mu chipani cha utm tsopano mwasanduka magawo kapena zigawo ma divisions osiyanasiyana enawo ukawafunsa kuwafunsa kuti kodi inuyo mukuyimirira kuti muli chigawo kapena ndinu a utm amakandulo gulu la chilima kapena inuyo muli chigawo ichi cha manganya chifukwa chizikuchita kuonekeratu kunena kuti chipani cha utm ngati chi- sichisamala at the sp- space that we are going chipani chimene chichi chatha basi chifukwa ndikutha kuona mbali ina utm ya maministers utm ya manganya utm ya chilima imene ikutchedwa kuti ya makandulo lighting koma ndi zoona inu akuluakulu a muchipani cha utm ndi zoona zimene mukupangazi is this the way you want to honour chilima ndipo chilimayo akati asamwalire bwenzi pano anthu inu mukupanga zimenezi Ndi zomvetsa chisoni kwambiri, ndipo ngati mzimu umalankhula, ukulankhulani ndipo ukukanthani inu anthu a utm. Msangamsanga zoona? Olo ali mkaziyo, mkazi kuti mamuna ake wamwalira, mamawa ndikuzamva kuti mkazi uja wakwatiwa. Anthutu pakhomo amadziwa kunena kuti aah wampha mamuna uja ndi mkaziyi, amafuna kuti atengane ndi mamuna wina. Inu zoona a utm akulu akulu a nzeru ngati inuyo zoona within a shortest period mwayamba kukangana? Mwayamba kuwaitanisa azimuna kuti akukwatireni msangamsanga zoona? Ndipo ukamamva ma speech-wo zikuchita kuonekeratu kunena kuti utm basi anthu agawanapo zida, band agawanapo zida. ndamva chisoni kwambiri kuona kuti mu utm munali anthu amene timawatenga kuti ali ndi integrity yawo munali kapena muli anthu a integrity in short ndipo ineyo ndimayembekezera kunena kuti anthu inu mukhala pansi pamodzi ndikuwuzana chimodzi ndi cholinga kuti agenda kapena manifesto kapena zolinga za malemu Saulos Chilima muzipitise patsogolo. Koma chimene ndaona ine nchonena kuti usatana komanso ndalama ndi zimene ziti ziononge utm. Inu zoona a Noel Masangwi? inuyo a, a richard makondi inuyo achi njawala inuyo a mai kaliati a louis ngalande a george zoona george saonda amayi makuta inu zoona a newton kambala inuyo akalonga mukulephera kukhala pamodzi ndi kugwirizana ndi cholinga kuti mzimu wa malemu saulos chilima uyende bwino inu msangamsanga ndithu olo nzanuyo olo 60 days sana sinakwane m'manda mwache mwayamba kale kuti muzikangana mwayamba kale kugawana chipani mwayamba kale kuwayitanira anthu kuti bwerani muzalowe mu chipani chimenechi without giving yourself time ndikugwirizana lero taonani tsopano kuti utm ija yang'ambika patatu kuli utm ya maministers kuli utm ya manganya kuli utm ya makandulo imene ikunenedwa kuti ikufuna iteteze mzimu kapena legacy wa chilima inu a Khwesi Msusa, inu a Felix Njawala, zoona zoona ndithu zoona inu, is this the way you would want to honor Saulos Chilima? pakali panopa kwabwera ndalama zosiyanasiyana nkha- za nkhaninkhani ena akupulinta ma t-shirt timu imeneyo ikupulinta ma t-shirt ikupulinta nsalu ikupulinta ujeni zipewa ndipo aliyense kuti abwere kusonkhano akupasidwa 6000 is this the way you'd want to honor chilima ndipo chilima akanakhala kuti ali moyo is this the way mukati muzichita behave zoona inuyo nzanu mmene mmakondanirana naye muja is this the way you would want to honor him mwatani inuyo akuluakulu aku utm akambala ndinu munthu amene timakutengani kukhala wamkulu wa nzeru zache ndipo anthu ambiri amalankhula za inu a Noel Masangwi inu ndi amene mmaoneka ngati ndinu tcheya wakumenekoko wa ku utm zoona akalonga, zoona amayi Kaliati mwagwira ntchito yabwino koopsa nthawi imene ija imene imayambira utm kuzafika nthawi imene Saulosi watisiya, zoona mukufuna muononge legacy? Tabwerani pamodzi mugwirizane muitanizane mukonze chipani ichi Saulosi mzimu wache uuse mumtendere. koma mukangobweresapo asatana inu a Michael Usi a vice president mukangobweresapo satana ndi ndalama muziwe kuti utm yo yathera pompo ndili ndi misonzi mu mtima mwanga ndili wokumva chisoni kuona chinthu chimene ine ndinali nacho part and parcel chikupita ku chiwonongeko ndipotu mwina mulungu ndi wa- wazatheka bwanji ena ife okupsya mitima msanga ife tinachita bwino kuchoka chifukwa lero kukanakhala nkhondotu anthu akanatibulanatu mmene muti- ine ngati ine ndikanawabandula anthu ena ndikutha kumuona ine saulos ali pa trekita ndi Michael Usi tikuchoka ku Comesa kuchoka kumene koko atafuta ku, kulembesa chipani kupereka ma certificate m- kupereka mapepala ku MEC ndikutha kuona anthu akupita ku desert ku bangwe kuyandikana ndi nyumba ya uyu ya george saonda a george saonda inu mulibe siziya anthu a mu utm inu pa m- m- thupi lanulo simunjenjemera kuti zimene mukupangazi ndi zinthu zimene ngakhale amalawi sangakondwe nazo mukuutsatunso pano pamenepo mkwiyo kuchokera kwa chilima ndipo zimene mukupangazi mukupanga kuti ana ake a chilima ndi mkazi ache akamakhala ndi azibale ake avalera akuti aziti chani anthu aku nsipe angoni aku ntcheu akamamva zimene zizi ndikumaona zimene mukupangazi mukufuna kuti iwowo aziti chani anzanu sanamalize kulira mwezi sunathe masiku sanapite pa mwambo uja wa a- angoni 60 days sinapitepo zoona inuyo mungamubwerese mkazi wina nyumba zoona inuyo mungamubwerese mamuna wina nyumba osakhala phee mmene amakhalira bwanji mwini wace mwini wake tu amakhala phee akafuna kupanga chinthu inunso mukanakhala phee anthu azizi- azizifunsa okha kuti kodi amenewa what is their next move koma ndale ndale ndi zoopsa kwambiri mukanakhala pansi ndithu mukambirane before it is too late because uku mukupita kundi kuchionongekotu mmene yawonongekera mcp a mcp panopa anali chipani chimene akafuna democracy koma lero akukonzakonza njira zophera anthu mfutizo ndiye sizamasewera olo ineyo tikunena pano andipasa yanga kale munthu ali ready kuti andiombere ineyo ndipo ine sindikupanga mantha ena aliwonse ndizazuzula mmene ndingazuzule sindingaope mfuti imene mwampasa munthuyo information ndili nayo kale kuti inuyo mufuna mundiphe ineyo koma tazayesereni mubwere muzaone zimene muzaone zimene muti muzaone anthu a- ndikamanena kuti ine ndine mwana woopsa kwambiri ndikufuna mumutume amene mwampasa mfutiyo kuti azaphe ine muzaone zimene ziti zidzachitike koma ine sindingapange mantha konse ndizazuzula ndizanena chilungamo amalawi akuvutika kwambiri ndipo kuvutika kwa amalawi ndiku- sindikukhulupirira kuti alipo amene ati azavotere inunso wa mcp amene lero mphamvu zaku- zakuchulukirani mukukonza mapulani kuti muka- mubwerese bilu kuzera kwa maministers anu ku parliament yokuti mukachose 50 plus 1 imeneyo siyithekatu ngati as long as ineyo i am alive zimenezo sizitheka timenyana nanu ndipo sizingatheke kuti mukawatenge amalawi for granted mwabweresa inuyo ziphinjo zosiyanasiyana pamaso pa amalawi tikamanena amalawi kunena kuti boma ili ndi lokuba ndipo ort mulibe mmaministriesmu mmadipatimenti osiyanasiyana kulibeko ort akungoyipanga papepala zis- ndalama zija zikatuluka ndikugawana okhaokha tapitani ku ministry of labor mukaone ku department ya compensation ku ministry of labor kuseri kwa ujeni kwa immigration mu lilongwe mukaone ikuthano 6 months yopanda magesi anthu okuti akuyene azichita transact kapena kuthandiza anthu amene anapanga ngozi zosiyanasiyana kuti makampanizi apase ndalama ma ujeni makampani awo kuzera kuma uh, insurance companies apereke ndalama ikuthatu ndikuti ujeni department imeneyi ya labor 6 months opanda ndalama ina iliyonse ndipo kulibeko magesi magesi 6 months magesiyo ndi 6 months koma ndalama zokuchokera last year sakulandira musamawaone apolisiwa musamawaone a army wa akuzunzika koopsa apolisi akuzunzika tikunena panopa apolisi afika saizi yomavala s- ujeni nsapato ya fulu so kumavala nsapato za ana apolisi ndizomvesa chisoni kuti ngakhale ku army army imene army timanena kuti ma lance corporal kapena ma private soldiers ati council yawo inakhala pansi ndikuchosa ma allowance a house allowance ndikuchosa privilege ya mazi ndikuchosa privilege ya magesi ndikuwauza onse amene anakwatira kunena kuti chokani imene kumene muliko mubwere mu- mu- mulowe ku barracks Commandertu ameneyo commander wa army atakhala ku council yawo ndi SPC ndi ma ministers alamula kunena kuti anthu aja akuvutika ajawo salary yawo ndi yochepa alinso ndi ngongole mma bank ati anthu amene ajawo akalowe ku barracks no more house allowances now mukapita ku barracks ko mukamakazifunsa muka, mukazifunse mukafunse kuti kodi kuno nyumba ziliko inuyo akomanda a ku army mukuwauza anthu anu kuzera ku meeting yanu imene munapanga ndi spc ndi ma ministers anu kunena kuti a army amene ndi ma private soldiers komanso lance corporal amene ali aang'onoang'onowa mukuwauza kuti akalowe ku barracks apite mma barracks osiyanasiyana kaya ndi ku zomba, salima, ku mzuzu, ku lilongwe akakhale mu barracks muli nyumba? pena pake tazipangani ma, ma, ujeni ma decisions othandiza anthu a army ndi anthu amene maiko ambiri amapasidwa ulemu koopsa anthu a apolisi ndi anthu amene amapasidwa ulemu koopsa ndipo ntchito ya upolisi kalerotu ife tili ku sukulu tinkayifuna tili ana ntchito ya army ifeyo tili ana tinkayifuna koma lerotu olo mwana simungazamumve akunena kuti i want to be a soldier i want to be a policeman i want to be a nurse i want to be a teacher oyi mukamufunsa pano mwana akuwuzani kuti i want to be chakwera akunena kuti akufuna akhale politician azikaba chifukwa kumeneku ngati kuli kulemera msangamsanga ndiye ndikuja kumatchedwa kundale ndi chifukwa chake a utm akufuna kuphana inuyo mukanene kuti ayi eti ujeni uh, 50 plus 1 tikuichosa chifukwa imeneyi ndiyoononga economy economy iyono- iyonongeka how inu sitinakuuzeni kunena kuti ma constituency muwachepese Sitinanene kuti ma MP mukaayika ku parliament ko akachulukako ndiye kuti chuma cha boma chionongeka. Sitimakuuzani inu kuti musamabe, mukamaba ujeni chuma cha dziko chionongeka. Ndiye lero mukufuna mupange ma film pamene chiseko chakupanani kuti mubere zisankho mmene mukuzibereramu, kuti mubere zisankho by through kuti mukachotse 50 plus 1. Mukunama aphwanga. tithana nanu koopsa ndipo amalawi akuukirani bon kalindo the dc ine ndimangokhazula kukhazula sindiona kuti ati uyu ndi nzanga uyu ndi m'bale anga uyu ndimachokera naye kumozi ndimangobandula kubandula koma inuyo aboma inuyo mutenga nsambi pa imfa imene ya chilima ndipo mukunena kuti ati mukufuna mukulesa mufuna muzilesa miyambo ya makandulo ndiye ainyaketu mwanache wanena kuti miyambo ya makandulo ipitirire mwinanso inu kumeneko ku mcp popeza kumenekonso kunafa anthu anu ambiri mungoyambisanso makandulo anu koma iyi ya chilimayi